Tar éis dóibh drochthús a chur lena bhfeachtas, d'éirigh le mionúirí Uíbh Fháilí Craobh Peile Laighean a bhuachaint don chéad uair le 36 bliain anuas le teacht aniar iontach i gcoinne Contae Lú. Bhris cúl déanach ó Ros Comáin croíthe Mhaigh Eo i gcluiche ceannais Chonnacht. Cioca foireann a thiocfadh slán? Conall Ó Máirtín atá i mbun tráchtaireachta.
Maigh Eo ar an ionsaí arís, seilbh arís acu lár na páirce agus Uíbh Fhailí anois, druidim isteach, scuabadóir agus cosantóir na gcos, deis anois fá choinne cúl ag an lántosaí, buailte isteach ag Hession, cúl thar a bheith luath ag Maigh Eo, Conor Hession ag teacht fríd an liathróid luath isteach aige, é ar fáil agus ag léamh an liathróid sin, pas iontach tugtha ansin ó Ben Holmes. Agus arís ar an taobh eile den seastán, Ach Charlie Duffy atá cruinnithe aige le dhul fríd lár an ghoirt arís. Tá an pas iontach tugtha isteach ansin deis anois fá choinne cúl críochnaithe ag Ruairí Woods isteach ag an eanga a leithéid do thús don chluiche ceathrú ceannais seo agus anois Ruairí Woods atá i ndiaidh an ceol a bhaint as an eangach ansin agus é ag brú fríd. Ó Darragh Flanagan. Ábalta dul ar aghaidh agus láidreacht iontach ag Duffy, é ag foscailt suas arís do Mhaigh Eo. Pas anois i dtreo Dunne. Dunne agus an iarracht seo curtha thar an trasnán ag Dylan Dunne. Maigh Eo ag iarraidh teacht fríd arís ó Adam Kelly. An spás sin ag oscailt suas fána choinne sásta dul leis. Shuíonn beirt istigh sna sála air. Pas iontach do Darragh Flanagan. Flanagan ag iarraidh smaointiú air. Flanagan agus iarracht agus cúl faighte ag Darragh Flanagan. Rud amháin a bhí ar intinn aige agus é ag teacht fríd. Ag lúbadh isteach ar an ciotóg. Agus críochnaithe go slachtmhar agus cúl eile faighte do Mhaigh Eo, eisean a fuair 1-1 go dtí seo agus Coghill arís ag teacht fríd an lár, sin measa foscailte, deis eile fá choinne cúil, an tríú ceann an ea? Sea! Curtha isteach! Foscailte go huile 's go hiomlán ag teacht fríd agus Conor Coghill ó Bhréachmhaigh ag teacht fríd agus cúl dochreidte, trí cinn faighte ag Maigh Eo taobh istigh de 20 bomaite. Bearna. Chomh mór agus is féidir a oscailt sula dtéann siad isteach ag na seomraí feistis idir dá linn, Rhys Neary, Neary ag gearradh isteach ar na cúil anseo, Rhys Neary, Neary ag smaoiteamh ar a bhualadh agus curtha isteach thar an trasnán ag Rhys Neary, luas iontach, sin a bhronnadh ar ais ar Uíbh Fhailí, Uíbh Fhailí ag teacht fríd agus. Neart spáis anois ag oscailt suas do Dylan Dunne. Dylan Dunne leis an iarracht. Dunne! Ó! Sábháilte ar an líne! Cruinnithe isteach ag an eangaigh ansin ag Tony Furey. Díreach an freagra a bhí de dhíth. Iarracht anseo ó Dylan Dunne. Sábháil den scoth agus sábháilte ar an líne ansin ó Cahair Tighe. Agus na himreoirí ag dul ar aghaidh leis, curtha isteach anois ag an choirnéal. Rás coise anois agus McNamee, sin bainte aige, é féin in éadan Langan. McNamee, McNamee leis an iarracht. McNamee, curtha isteach! Cén dóigh? Níl a fhios agam ach cruinnithe san eanga ag Cian McNamee. É ag dul isteach díreach ar an taobh líne, triúr thart air agus cruinnithe isteach ag coirnéal na heangaí. Seilbh bainte ansin ag Jordan arís. Jordan. Cúpla bomaite iontach tábhachtach aige siúd ach caillte aige agus ar ais d'Uíbh Fhailí agus seolta isteach go McNamee. McNamee bainte aige ag deireadh an lae in éadan Langan. McNamee ag teacht chun tosaigh. Cosantóirí istigh thart timpeall air. Deis fá choinne cúil críochnaithe! Isteach ag an eangach ansin ag Dylan Dunne. Ó a Dhia! Sin a bhí de dhíth ar Uíbh Fhailí an cúl sin, an ceathrú ceann scóráilte ag an deireadh ag Dylan Dunne. Anois. Beidh iarracht amháin eile acu ach caithfidh siad seilbh a choinneáil ach tugtha ar shiúl. Ááá, meancóg uafásach déanta acu é bronnta ar ais do Mhaigh Eo agus Darragh Flanagan. Flanagan. Áá, pas iontach déanta ag Flanagan isteach ansin. Agus fuair Murphy. Murphy ag tabhairt faoi. Murphy. An é seo a bhaineas an cluiche do Mhaigh Eo? B'fhéidir é. Scóranna iontacha ins an gcluiche. curtha isteach ins an aer, b'fhéidir, rud contráilte, agus ag deireadh Hession atá in ann é a fháil agus é seolta isteach agus é ag teacht ón chuaille isteach ansin. Scór iontach ó Ben Joyce agus é ag gluaiseacht chun tosaigh idir na foirne. Go leor is dóiche le Maigh Eo a fheiceáil isteach ag cluiche leathcheannais na hÉireann agus sin atá déanta acu agus iad ag ceiliúradh thíos fúinn anseo agus job ar dóigh déanta ag Maigh Eo.